B'ait go mór le Conchúr agus le Sualdamh cá raibh sí imithe. Ní fhaca aon duine í ag imeacht. Ach bhí fhios ag Cathbhadh Draoi cá raibh sí agus bhí fhios aige chomh maith go raibh a himeacht mar chuid de phlean mór Lugh agus go scaoilfeadh sé saor í go luath. Tar éis míosa nó mar sin, Dúirt Cathbhadh le Conchúr dul chomh fada le geataí an Domhain Thíos, taobh le hAbhainn na Bóinne agus a dheirfiúr Deictire a lorg ansin. Tháinig sé uirthi ar bhruach na habhann, í ina lándúiseacht agus áthas an domhain uirthi é a fheiceáil. Ach ar ór ná ar airgead ní labhródh sí riamh faoin am san. Bhí ríméad ar Shualdamh go raibh sí ar ais arís agus ba chuma leis cén áit ina raibh sí agus an bheirt i ngrá le chéile. Agus cad a tharla anois? Phós siad. Tamall ina dhiaidh sin, saolaíodh mac do Dheictire. Thug siad Setanta mar ainm air. Cheap an bheirt acu gurbh eisean an báibín ba chliste dár saolaíodh d'aon duine riamh.

a chuala sé. Is fíor duit, tá an páiste seo an-dathúil agus an-láidir. Ní foláir nó gurb é Lugh Dia na Gréine a athair. Ní raibh Sualdamh ábalta ar stop a chur leis na ráflaí agus, mar sin, d'imigh sé lena bhean agus lena pháiste agus chuir siad fúthu i bhfad ó chúirt an rí. Páiste aclaí a bhí de shíor ag tástáil a nirt féin ba ea Setanta. É ag dreapadh ar an dair ab airde, ag marcaíocht ar an gcapall ba thapúla, ag léim thar an gclaí ab airde. Ach, de réir a chéile, rith sé leis go raibh sé bréan bailithe den saol agus, anuas air sin, go raibh uaigneas air toisc nach raibh comrádaí aige. Ba bhreá liom aithne a chur ar bhuachaillí eile, a smaoinigh sé. Ba bhreá le mo chroí cairde a bheith agam. Díreach ansan chuala sé a thuismitheoirí ag caint. Caithfidh Setanta dul go dtí Eamhain Mhacha go luath, arsa Sualdamh. Beidh Conchúr ag súil go mbeidh sé i measc na mbuachaillí eile ann. Tá sé róluath, arsa Deictire. Níl sé fiú seacht mbliana d'aois fós. Ach, mar is eol duit, tá neart dochreidte aige agus níl aon teora lena chrógacht. Foghlaimeoidh sé conas dea-úsáid a bhaint as na buanna sin i gcampa na mbuachaillí. Lig dó fanacht sa bhaile ar feadh bliana nó dhó eile, a d'impigh Dechtire air, agus ghéill Sualdamh di, mar ba é mian a chroí é a bhean a shásamh i gcónaí. Cad a tharla ansin? Ach chuala Setanta na focail 'campa na mbuachaillí' agus bhí sé ar bís chun dul ann. D'éalaigh sé amach agus shiúil sé leis ar feadh roinnt mhaith laethanta go dtí gur shroich sé Eamhain Mhacha. Ba é an chéad rud a chonaic sé ná an pháirc imeartha, áit a raibh cluiche iománaíochta dian faoi lán seoil. Déagóirí óga ba ea na himreoirí agus bhí siad ar fad ag imirt leo ar a míle dícheall, cé is móite d'imreoir leisciúil amháin a bhí seasta ag an taobhlíne ag feitheamh go dtí go dtiocfadh an sliotar ina threo Is imreoir gan mhaith é siúd, a smaoinigh Setanta go drochmheasúil. Thug sé fogha faoin mbuachaill, sciob sé an camán uaidh, rug ar an sliotar agus scóráil sé an cúl ón taobhlíne.